Chabwino, tingabweretse bwanji tizilombo tabwino timeneti tima probiotics m'thupi mwathu? mmatsata kwambiri za moyo mukudziwa zoti probiotics anthu atengerapo business kubweretsa zinthu zosiyanasiyana zoti ndi ma probiotics koma chonde tisamale chifukwa chokuti tizilombo timeneti tikuyenera kukhala ta moyo ndipo sitikuyenera kukhala m'mimba mwathu 30 minutes yokha iyayi tikuyenera kukhala kuti tikatipanga introduce tikatiika m'mimba mwathu m'matumbo mwathu tikhale ndithu nthawi yayitali tizitithandiza Zakudya zomwe zimapangisa kuti tikhale ndi ma probiotics ndi zakudya za fermented. Fermented ndimamasulira kuti zoyamba kusasa mchiyankhulo chathu koma ngati munthu wina ali ndi kumasulira kwina chonde ndiuzeni. Zinthu ngati chambiko koma osati muchithire sugartu chambikocho komanso yogurt wowawirako uja wa natural. Komanso ndikuganiza kuti chinthu china chomwe chili ndi ma probiotics chomwe anthu ambirife tikhoza kuchifikira ndi thobwa. Thobwa lija mukaphika lero osamwa mawa iyayi. Lisiyenikoni liyambireko kusasa pang'ono, liyambe kupanga tithovu pang'ono, liyambe kupanga ferment pang'ono. Komanso kombucha, makamaka anthu amene mumapanga nokhanu, fake wogula ujanso pena amangokhala ndi zishuga zambiri. Komanso pali zinthu zina zomwe zinayezedwa kuti zimenezo ndiye zili ndi quality yaikulu ya tizilombo tabwino. mthupi mwathu. Anthu amene tili ndi anzathu a Luya, tiafunse komwe amagula yogurt wa kefir. Ameneyi ndi yogurt wapamwamba kwambiri amene amakhala ndi ma probiotics abwino. Tili ndi kabichi wambiri ku Malawi yemwe titha kumamusasisa kapena kuti kumpanga ferment kuti atithandize kukhala ndi ma probiotics, tizilombo tabwino mthupi mwathu. Ku Germany amadya kabichi wawo wosasisa ameneyu amamunena kuti sauerkraut. Ku Japan ali ndi kimchi. Ndikangodya kabichi ameneyu. nkungophatikiza ndi chia ndi madzi okumwa basi ndinasiya kukhala ndi chimbuzi cholimba nthawi zonse mumayenda bwino m'mimba mwandikale ndikakutengereni ndikuoneseni kabichi ndi choncho amamuduladula ndikumpanga ferment. chofunikira kwambiri si sabolayo kapena chani koma chofunikira ndi process yosasisa yopangisa kuti tizilombo tichuluke mwa process imeneyo ndi anthu amene mmakonda kuyang'anayang'ana zinthu pa youtube mutayang'ana kuti kodi tipange bwanji kabichi wathu wosasa choti zinthu zake sikuti nzapatali china chilichonse chikhoza kupezeka ku malawi tikhoza kuonjezera tizilombo tabwino mthupi mwathu tima probiotics koma ngati sitingathe kugula kapena kupeza zinthu zimenezi osadandaula tizilombo tochepa tomwe tatsala natoto tikhoza kumatidyetserera ndithu kuti tiberekane kwambiri. Zakudya zimenezi zimatchedwa kuti ma prebiotics. Zakudya zimenezi ndi ngati zija zomwe timaziviyika ndi kuzisasisa pang'ono. Chimanga timatha kuchiviyika tikakonola, kondowolenso timapanga zimenezi, mawere timapanga zimenezi, mapira timapanga zimenezi. zosasitsa eti za fermented nde pali anyezi adyo mbatata ma chia seeds ndi ma flax seeds tinakamba dzulo zija zipatso ngati nthochi ma apozi zonsezi zikhoza kuthandiza kudyetserera tizilombo tabwino mthupi mwathu tiyeni tisankhe chomwe tingathe ndi kubwezeretsa tizilombo tabwino mthupi mwathu kuti tichepese mavuto osiyanasiyana omwe tikumana nawo mu thanzi lathu Ndikhulupirira mwaphunzirapo zinthu ziwiri zitatu za tizilombo tabwino tsiku la lero. Osayiwala kuika ma comment anu, mafunso anu, kuwagayira anzanu komanso kupanga subscribe ku YouTube channel kwathu. Zikomo kwambiri, mwakoma nonse.